an balimaw aw ni ɲantuma balimamuso madame sise ramata sisoko an'aw ba tanti ra ka bɔ atlanta états unis aw bɛ hakɛ to n bɛ mobili boli la mɛ peut-être b'an ka ko chauffelen don il faut que an ka nin réponse di rapidement aw ɲɛ b'a la faransi président makɔrɔn ye dɔgɔyali min d'an kan bi ko indigne dignité ye mun ye o y'an bara hɔrɔnya di an ka hɔrɔnya k'a fɔ mɔgɔ ma i tɛ hɔrɔn ye n'o fɔra anw ma mali la dɔgɔyali foyi tɛ tɛmɛ o kan mɛ makɔrɔn tɛ dɛ IBK de y'o se an ma mun na parce que n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ ka dugu maaw b'i ka jamanaden bɛɛ dɔgɔya i ka perezidan ɲɛna a m'i ka perezidan bonya i ka perezidan fana m'i bonya de o de la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ nin nɛni min fɔra maliyɛnw ma bi a kan ka maliyɛn bɛɛ lawuli an b'a dɔn deja ko IBK taara faransi a tɛ taa an reperezante parce que mɔgɔ don min ale fɛ maa minnu ye fantanw ye maa minnu ye dugumamɔgɔw ye valeur t'u la nafa t'u la tubabukan fɔlaw ɛrɛrulaw tu veux que faransɛ ni fɛn o de b'a hakili ɲagami o dun t'anw hakili ɲagami komi an y'a fɔ aw ye cogo min anw ka hɔrɔnya an ka danbe o y'an ka o y'an ka priorité de o de ye fɛn fɔlɔ min ka gɛlɛn anw ma di diɲɛ fɛn bɛɛ ye an ka jamana mali an ma deli ka taa bin mɔgɔ kan an ma deli ka mɔgɔ suɲɛ maa de nana bin an kan faransi de bɔr'a bara ka na anw kolonize faransi de bɔr'a bara ka na anw kɛ esclave an ma deli ka t'u bara o kama an taara u bara u taara n'an ye gɛrɛ la an taara u bara komi u t'an bara cogo an bɛ taa bɔ u ye u bɛ taa bɔ an ye u bara an bara tuma u ye sanw kɛ an m'u ɲininka papiye la u nana bato fɛ an m'u ɲininka an fana taara u bara ten mɛ makɔrɔn tɛ dɛ makɔrɔn ye denmisɛnnin ye hakili t'a fɛ mɛ cɛkɔrɔba min bɛ t'i sigi k'o kuma sugu lamɛn ka komi n'o ye normal ye o de bɛ digi anw na o de la maliyɛnw kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ kɛlɛ bɛ kɔntine fo mali k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta min ye mali k'a dɔn anw de b'an yɛrɛ protege anw de b'an ka wari garanti anw de b'an ka ekonomi garanti anw de b'an ka fɛn bɛɛ garanti masi tɛ n'a kan ye don an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri hali sisan kɛlɛ min don kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ kɛlɛ bɛ kɔntine kɛlɛ bɛ kɛ fo n'o y'a sɔrɔ don min na fantanw ka hakɛ dir'u ma IBK ye mɔgɔw bonya perezidan ye mɔgɔw bonya a ye mɔgɔw sigi u pilasi la ka voyaziba in ni tubabukanba in dabila an b'o de nɔfɛ o de kama an ko a tɛ se a tɛna se a ma deli ka se a dalilu t'a bolo ka mali mara a hakili t'a fɛ a dusu t'a la donc an tɛna an yɛrɛ nɛgɛn nin tun ye video court ye k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka mali jeunesse bɛɛ fo maa min marsila le 10 janvier i marsila hɔrɔnya min kama u sirannen b'o de ɲɛ parce que o man d'u ye n'an bɔr'u bolo dɔrɔn olu ka vie banna munna ɛ maa min y'i coloniser san naani n'i bɔr'a bolo a bɛ siran kɛ parce que a b'a dɔn a bɛ min sɔrɔ i bara uranium min bɛ niger nord fɛn minnu bɛ yen o de bɛ kan k'u hakili ɲagami an dun tɛna o to mɔgɔ si ye an ka marche bɛ continuer fo an ka mɔgɔ sɔrɔ jamana ɲɛmaa sɔrɔ min b'an ka hɛrɛ fɛ min b'an ka hɛrɛ dɔn min bɛ taa jɔ an ka hɛrɛ fana ye nin kun y'o foli ye ka ɲɛsin bɛɛ ma mouvement o mouvement jeune o jeune taara diinɛ ɲɛmɔgɔ m'aw labɔ politicien ma aw labɔ tubabukan fɔla m'aw labɔ aw bɔra aw yɛrɛ de k'a fɔ ko jamana bɛ kan ka halaki jamana bɛ kan ka bin aw kan ka wuli k'aw cɛsiri donc hali sisan an bɛ continuer de fɛ la lutte continue a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ an bɛ continuer fo Mali ka jɔ a yɛrɛ ye fo Mali ka se k'a ka sɔrɔdasiw lakana wari min bɛ dun a ka fɔnɔ ka b'u da u ye wari min sonya u k'a fɔnɔ u k'a b'u da wari min bɛ yen min ka kan ka armée programmer k'an ka armée former walasa armée ka se k'a yɛrɛ ta walasa minnu b'an bara u ka se ka taa fo de mɔgɔ sugu de ka sɔrɔ la mauvaise gouvernance o de y'an ka problème ye an b'o de kɛlɛ le manque de vision le manque de plan le manque de stratégie la corruption o de y'an ka problème ye o dun o bɛ IBK de bolo vision t'ale de la ale tɛ se k'a kɛ o la an b'a demander a k'a ka démission rendre a ka taa ka bɔ yen le plus tôt possible an ka an ka Mali ta an bolo an ka kɛlɛ kɛ merci beaucoup Ala k'an to ɲɔgɔn ye.